mu nyengo ya chikondi imeneyi first capital bank yabweretsa mutulutseni timuone valentines competition mutulutseni timuone mutulutseni timuone yomwe inuyo muli nkuthekera kuwina 5 million kwacha mungathenso kuwina 100,000 kwacha wiki iliyonse kwa anthu awiri and dinner for two ku sunbird hotel ina iliyonse yomwe yakuyandikirani to enter one like and follow our facebook page first capital bank malawi 2 konzani inu love message yopita ku fcb kapena okondedwa wanu nkuyika pa facebook kaya ndithu ndi masewero kaya nkuvina kaya ndi ndakatulo kaya nyimbo

Hello Malawi, ino ni nthawi ya Valentine. Bulesi inasankha First Capital Bank. Kodi Valentine wanu ali kuti? Mutulutseni timuone.

chikondi ndi chinthu chabwino komanso ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti tizitha kukhala pansi ndi kuphunzira kwa anzathu those that have gone before us nde program yathu yalero ya Love Sync. Tili mu mzinda wa Blantyre kuno ku Mount Soche Hotel komwe tikhale tikucheza ndi Pastor Chris komanso Mayi Busa Thoko Suya. Takulandirani abusa ndi Mayi Busa. Zikomo.
Kaya zikuyenda Happy New Year titero. Happy New Year ndithu. Yeah. Ya zikuyenda. Mulungu ndi wabwino. Mulungu ndi wabwino eti. Yes. Tikukamba nkhani za chikondi. Ine nde sindipanganso beat about the bush. I'll Okay. go straight to the point. Abusa Munakumana bwanji ndi Mayi Busa?
Ineyo Thoko ndinakumana naye 1999 Okay. mwezi wa August, mid August. Okay.
Eh, ndinapita ku Zomba kukacheza kwa brother wanga. Ndiye ndili kucheza kuja, bam, anatulukira Eh. nyumba mmene ndimacheza ine. Eh. nde ndinamva mawu ku kitchen mhm. kuti kukumveka mawu achitsikana mnyumba muno eh, nde ndinali kwa achimwene angako mm. ndinayankhula ndi alamu angawo ndati kodi kwabwera alendo kumeneko mhm. nde anati iwe thoko tabwera udzapatse moni oh alamu angawo ndi pamene thoko amatulukira naye ku sitting room kuja mhm. ine nkumuona ndati aa ah, ah, mawu aja amachokera kwa uyu eti ndi ndinamatchitsa mawu aja Ndi ndi ng'ombe, munthu ndi munthu. basi ndi ndinasangalala aha zinayambira choncho ehe thoko mbali yakumene Thoko munakatani mbali. kwa eni yake ineyo tu kumene ndinapitako amandikonda kwambiri amene anali alamu awo akamapita usikumu amanditenga ukakhala mapemphero kwakuti kwakuti amanditenga so ama, amanditenga ngati mwana koma ineyonso ndinkawakonda osaziwa kuti mulungu anakonza njira Mm. yoti ndidzapezera munthu kudzera kumeneko kudzera kumeneko eya so ndinangopita ngati ndikukacheza kwa amenewo osaziwa kuti kuli munthu nde basitu basi hey.
ndekuti zifike poti apa mwangoonana yes. ku Zomba yeah. 1999 yeah. kuti mufike poti mwayamba kucheza mpaka mm. na iye ayiti mbalume pamene paja yes. eh, unali moyo ochititsa chidwi chifukwa nthawi imeneyo tinali tilibe mafoni mm -hmm. yes. then tabwerera ku blantyre yeah. nakamulembera kalata mm -hmm. yaing'ono kwambiri mm. ninangomuuza kuti a basi ah, ineyo maganizo anga pa iwe achuluka tsopano mm-hmm. si mmenenso ndinakuonera mokha muja pano mm-hmm. ndikufuna zazikulu kuposera pamenepo mm-hmm. e, nde kalata ija ndinayitumiza anayilandira mm-hmm. atayilandira anayiyankha mm-hmm. anayiyankha positively Mm-hmm. yes ali ya ineyo ndagwirizana eh, nazo yeah, sure. nthawi imeneyo abusa munali mukutani muli pa sukulu mm. munali ndili ku bible college mm-hmm. Uh, ndili first year ku bible college mm -hmm. yes of course tinali tili ana mm. in age mm -hmm. because ubwezi wathu mmene timakumana we were both 19 mm -hmm. komano 19 wake wa serious wonena kuti anthu we know where we are going mm. we know what we want mm -hmm. ineyo pamenepo nkuti ndikudziwa kuti okay ndinali nditakonza kale kuti ndi marry young mm -hmm. nde ndimaona kuti basi zanga zili pabwino bwino. Zili pabwino. ndinali ku college yes And- Okay. and tsiku limenelolo lomwe ndi ndinaphana naye maso naye nawo Eh, zonse Eh, nditaphana naye maso mtima wanga unanthunthumira Eh, so something told me okay mphamvu ya mulungu inanditsimikizira kuti ah, this is the man eya mwamuna uja ndi uti Ndamene sizinachitikirepo uyu. ndi mwamuna Eh. wina aliyense ndimakumana ndi anthu anyway ndinkakumana ndi anthu anyway Ambirimbiri. ambirimbiri Eh. koma zimene ndinamva tsiku limenelolo zinali zachilendo so mtima wanga unatsimikizika kuti "Ah, uyuyu si mu- si munthu wamba uyuyu ndi wina wake wina wake ndiye anapezeka kunena kuti akubweretsa mkono kwa ine nditakhala pa mpando kuti mm. nditere eh. ah, ndinamva zachilendo ma goosebumps paliponse ndingathe kufotokoza komano ndinatsimikizika kuti ah, munthu uyuyu ndi wina wake kwa ine osiyana e, ndi osiyana ndi wina aliyense mm -hmm. nde ntapita ku nyumba ndinakapemphera N'tapemphela, n'napeza mtendele kuti Mhm. mtima wanga unadekha chifukwa mtima wanga umadumpha-dumpha. dumphadumpha okay Yeah. abusa kuchoka 1999 Mm. ukwati kapena kuti mufikeno poti ndinu banja zinatenga Okay. nthawi yayitali motani Three years.
Tinakhala pa ubwenzi three years. Mhm. From 1999 to 2002. Mhm. Mm. mai busa anthu ambiri mdziko linoli anakudziwani chifukwa cha utumi- utumiki wanu Yes. wa mayimbidwe Amen. nde kutchuka kumabweranso Ndi ndi zina. zake zina zabwino zina zopanda pake kuti Yes. "Ih, mwinanso mafika pena kuti kodi izi tinaziyambiranji Ambuye Yes. Mm. ndinganene kuti mutifotokozere mwina kuyenda kwa banja ndi kutchuka. ndimakhala ineyo. Ndikakhala kuti ndapita koimba, ah, sindimachita kuzichuna kuti panopa ndikhale chonchi. Pano ndine celebrity.
Ayi, ndimangokhala kuti ineyo. Ngati anthu andiitana kokaimba, ndimangochitenga kuti ndi cha mtengo wina wake kuti anthu andidalira. Komano pena ndimaziona ngati sindinayenere, ndimangokhala Thoko Suya ngati kukuchitika zachibwana nde ndimaonano zoyankhula ndimaonano ndi zochita zake Zochita, eh. pozindikira kunena kuti ndili ndi munthu Ah, ndikakhala kuti ndili kubanja kaya ndili ku tchalichi ndimapanganso za tchalichi bwinobwino chachikulu yesu nde senta wa zonse yeah Yesu ndi amene amandithandiza kuti ndi- ndiyimbe yesu ndi amene amandithandizanso kuti ndikhale bwino kubanja so ine nim- bola ndikhale ndi yesuyo basi ngati zina zikuchitika zachibwana ine ndimangosunthapo kuti zisachitike ine ndilipo ndimakhala monga mkazi Mhm. mkazi amvere Mhm. mwamuna akonde Yes. pali madera ena amene ine ndimayenera kuti ndigonje kwambiri andiuzapo kuti ukuku siupita Mm. Eh, chifukwa Oh, kuti- zimatheka Eh, ndithu ali kaya mwalandira ndalama kaya muna- munayankha kale ndi akunowa ati ukusikupitirira. amapanga zonse ndiwo Oh. anthu akamafuna Thoko Suya ine sindimawauza anthu Your husband, chili your chonse. manager. yeah so chilichonse amapanga Okay. ndiwo ndi aka- akanena kuti "Ah, ndapemphera kapena ku church kuli program ukuku simupita mukhala ku chalichi ndimakhala. Abusa you're on the other receiving end Yeah. of this mwina iwo Yes. angokamba mbali yawo mwina Eh. mumaphinjika pena ndi Eh, pena amasuke amasuke Ah, koma kuphinjika nde ayi koma ndinangophunzira kuti i need to adjust yeah yeah zinthu zimene ndakhala ndikuganiza kuti ineyo life has to be like this and now living with someone who is famous i had to make adjustments kuti okay i think izi ndikhoza kulolera kukhala in this lane koma izi ayi yeah like anthu akhoza muitana thoko kumusangalalira as their celebrity Eh, komano sikuti mpaka na zifike poma hug ya 2 minutes ineyo ndili chapambali kuti Yeah. celebrity akuhagira Eh. ayi zimenezozo nde as a man mkati mwangamu cha cha that thing of a man A man, would rise yes. to Kuti, say, ah, ah, ah, yeah.

azisekerera chonchi mmene mumakwatirana nthawi Yes. imeneyo i'm sure you knew kuti munthu uyu Ndi m'busa. ndi mbusa Yes.
how did you prepare yourself kuti ineyo ukukutu komwe ndikupitako ndikukakhala mayi busa ndikukayenera ndikazitsitse pena poti mwina temper yanga sikulola Yeah. my ego sikundilola kuti Yes. ndikuyenera ndikhale Mm. ozitsitsa how did you prepare yourself
okay ndi mmene nkakwatiwa nawo sindinkadziwa zina Mm. kuti ndizakumana ndizi ndizakumana ayi ulendo uwu sindinawudziwe kuti mavuto akakhala otere chomwe chinakula pamenepopo nchonena kuti ndamkonda yes munthu tiyeni kubanja zinazo tikukumana nazo pamapa Eh. nde zomwe ndingamakambe zomwe zina ndakumana nazo mmene tayenda ulendo pamene izi 24 20 mm. uh, nde takumanamo ndi zinthu mmenemuno eh, komano anthu amayembekeza you know kuti ena amayembekeza kuti uzikhala kuti ukusekerera kwambiri eh, ena uzisekerera chilichonse actually Chilichonse. eh ena safuna zoti uzisekerera kwambiri ukamasekerera kwambiri amati ngati kuti ukuwonjeza ukuyena kuti uzikhala ofatsa ngati ka ukujijirika ena safuna amayembekeza kuti uzifatsa ena mwina akakuona kuti wabwera mwachimwemwe akutanthauzira mwa mtundu wina Eh. kuti "Eh, lero nde eyetu koma nde kumasuka masuka ati eh mayi busa athu nde ndi ochenjeretsa ukabweranso mwakumakuma ndifatse lero walakwitsanso Mayi Ali busa athu ndwi. amangoti ndwi nde mukuziwa chani chinsisi Eh. kukhala iweyo chimene uli Mhm. chifukwa mulungu aliyense anamulenga mmene alili Mm, unique I'm telling you Mm.
iweyo apo mmene ukuonekera Mm. ine kungokuona koyambirira nkuzoona ngati ndi ofatsa koma i think siwe ofatsa okay
nde nde nde ukufunika ukhale iweyo eh anthu akudziwe kunena kuti iwe ndi wotere ndiwe womasuka ine amuna anga kuyambira tili pachibwezi ndinadziwa kuti iwo ndoyankhula amatha kukumana ndi munthu acheza ngati anadziwana kalekale tsiku lomwelo ah, awa awa olo kufika pamalo sapanga zachilendo Eh. pamene ineyo poyamba ndinkafuna kuti munthu uja ndimuonetsetse Aye, kaye eh. ndisanayambe kumasuka koma ndinazindikira chimodzi khala iweyo chimene mulungu anakupanga kuti ukhale koma bola usamakhumudwitse anthu muzoyankhula ndi zochita zako koma kucheza bwinobwino so masiku anowa ndinakhala womasuka kuchechi ndimatha kucheza ndi anthu bwinobwino kolingana ndi anthu mmene alili Mai Busa ndi akazi anu yes. mukuwapanganso manage zoimba mm. ndinunso abusa awo mm. a lot of things mm. in one package yeah. komanso kubweretsa element yokuti pali anthu awiri Mm. simungakhale basi ngati mukhala ku paradise mpaka yeah. kalekale yeah. muyambaneko musemphaneko mm. maganizo apa ndi apa mm. zinthu ngati zimenezo mwina inu sizimakuchitikira ayi zimachitika okay ndife anthu awiri osiyana amene tinagwirizana kuti tiziyenda limodzi so nthawi zina ukhoza kumafuna kuti tilowere uku nzako afuna tilowere uku zonse zimene mufuna kukachita uku ndi uku nzabwino zokhazokha ndipo pamafunika kulolerana kuti okay as a husband ndikhoza kusinthako kuti ichi ndisapange lero ndipange zimene afuna lerozo iwowonso akhoza kusintha zimene amafuna kupanga lero kuti sindipanga for the sake of zimene mufuna kupanga lero zoti ndikhale nanu Amen. so that has been the secret Eh, mulungu amathandiza anthufe Yeah. you know naturally we are selfish anthu by the way umafuna zako zako zitheke zimuona kunza zina zoti zina iye iso sotasiyani tipange izi komanso mwa mamuna nthawi zina mumakhala ulamuliro Eya. naturally umafuna kuti ulamulire ndithu kuti okay ngati safuna kungomvera nde ndilamulire Ndilamulire. amvere by force koma zonse zija with the help of god zimasungunukasungunuka then you begin to tolerate each other basi ndikumayenda so kaya zachitika ku music pali zimene amamvera at once Eh. pali zimene amadzamvera after, After, some time eh, ataona kuti ah, kuti kanga akunga ndindilo, chamatanthauza ize eh, eh, okay eh. chabwino nawo ndamvetsetsa pali zina timamvana at once kaya nza ku utumiki pali zina zonena kuti tikambirana for some time then ndikumvetsetsana ndikumapita chitsogolo so zonsezi kuti zidzitheka its process yophunzirana kulolerana. mothandizidwa ndi ambuye fo sikuti zimangochitikanso Yeah. umafunika kuganiza iwe kuti koma ine ndipange adjust nde ukatero kuti ambuye ndithandizeni Ndithandizeni. fo ukapanda kumpempha kuti akuthandize anthu ndife s- we are selfish Very. Yes.
Kwambiri.
Yeah.
So chikwatirane ndi mu 2002 pali ana ngati Eh, alipo eh, angati atatu. atatu Yes.
inuyo munaonesetsa bwanji kuti ana abwera mphatso koma nonso chikondi chanu ngati anthu awiri chikhale kuti chili mchimake Mm. bwinobwino Mm.
okay tikudzanena kuti ifeyo by god's grace chikondi chathu from the start sichinakhalepo chokokomeza zina zake okay kukokomeza kuti nkumanena kuti wo panopa chatsika Eh. apapa chakwera ayi changokhala basi natural life Mm, consistent, tinangogwirizana kuti moyo constant, uti eh. moyo tiyeni tidzikhala so takhala tikukhala ana kutipeza moyo sunasinthe paliponse ife sipabwera ana to be honest ife yomwe n'zosiyana ndi anthu ena amene tati, mwana wathu atabadwa mayiwo anayamba kukonda mwana kuposa ine Eh. ah, ineyo ndikhoza kungoanamizira takhala tikukhala be natural Chimodzi, mwabwinobwino eh. tikakhalira Okay. so kubwera kwa ana sikunasinthe attention yathu awirife ndipo mm-hmm. kubwera kwa anako mm. ifeyo anawo sanabwere moti mophweka kungopita kuchipatala kubwerako eh. ayi takumana eh. ndi nkhondo mm-hmm. zazikulu mm. tabereka ana movutika mm. chifukwa cha vuto la bp mm. kukwera mm. mm. ndiye ndinkadwala kwambiri mm. nthawi zonsezo koma chikondi cha awawa mm. chinanso nchimene chinapulumutsa moyo wanga chifukwa nde amandipempherera kuuza anthu kuti apemphere chifukwa cha ana aja komanso chifukwa cha ineyo mpakana tinapezeka kuti ana aja alipo inenso ndilipo komano kuthekera kuti ndikanafa kunalipo koma chikondi cha bambo chandipulumutsa mothandizidwa ndi mulungu Eh. chifukwa mnyengo imene ndimati kuti tikupita kuchipatala timapita mwina tili bwinobwino mm. komano zinthu zimakasintha mm. maye makidini avuta he brain yatupa he m'chiwindi he madzi adzaza m'ma lungs mm. ndi awawa chifukwa cha chikondi chomwecho amakwera phiri kundisiya kuchipatala kukwera phiri nthawi zina kukapanga overnight ya okha kuti ine nditani mukhale bwino ndipulumuke Mm. ndiye chimene chocho nchimenenso ineyo chimandithandiza kuti nane ndiziwakonda kwambiri ife abambowa amandikonda mu ali nyengo wina zonse. ali ii, Eh. ti- tionana mayi
tikakumana kumwamba Eh. eya Okay. komano amalanditsa moyo wanga Mm. ndili ndi ma pictures ndikuonetsa kuti ndili kuchipatala nditatupa akundipempherera komanso ma videos amene ankajambula ndi kuwauza kuti mulungu andipatsa nyimbo akuti zizakhala bwino mulungu andipatsa nyimbo akuti ndichizeni ndiye amandijambula nyimbozo mpakana n'tachira n'takhala bwinobwino ndinaziyimba ndiye ndikawunguzawunguza zonsezi ndimaona kuti "Ah, munthu uyuyu amandikonda ndipo mapemphero ake ndi amene apulumutsa kuti ine ndikhalepo anaso akhalepo Eya. ena atha kumangoona ngati nkhambakamwa kapena iyo okay kuti tione mwina Eh, mavidiyozi ndi bwinobwino. zithunzi zimenezi bwinobwino okay chabwino Eh, ndithu Inde ndi Mulungu amene ali wamphamvu, amene amadziwa za mtsogolo. Mulungu ameneyo dzina lake ndi Ebeneza. Ife sitimadziwa Mm. zomwe zichitike pa mawa. Yeah. koma mulungu amene amadziwa Mm. zomwe zitadzachitike mawa amen ndipo mawalo mulungu Mm. amakugwira dzanja amen
mu nyengo ya chikondi imeneyi first capital bank yabweretsa mutulutseni timuone Valentine's Competition Mutulutseni timuone, mutulutseni timuone. yomwe inuyo muli nkuthekera kowina 5 million kwacha mungathenso kuwina 100,000 kwacha wiki iliyonse kwa anthu awiri and dinner for 2 ku sunbird hotel ina iliyonse yomwe yakuyandikirani To enter, one, like and follow our Facebook page, First Capital Bank Malawi. Two, konzani inu love message yopita ku FCB kapena okondedwa wanu nkuyika pa Facebook kaya ndithu ndi masewero kaya nkuvina kaya ndi ndakatulo kaya nyimbo

nde tidakali pa nkhani yomweyi yokhala ndi mwamuna wokuti akutisamalira maka mu nthawi yoti as a woman you're very vulnerable ukudwala Yes. uli ndi mimba wabereka kumene Inde. Azimayi ambiri omwe anakwatira amatilangiza ife atsikana oti sitinakwatire kuti whatever the case you need to marry someone who is kind. Chikondicho chili apo kaya ndalama zili pambalipo munthu wakuti ndi wamtima wabwino ndi ofunikira. What do you say about that? That can be true mm -hmm. Koma ine ndinena kuti mm -hmm. mwamunayo mm. akakhala kuti akumudziwa Yesu yes. ndiye kuti ameneyo akhala wachifundo eya akhala wachikondi chachikulu mm -hmm. saziyang'ana nyengo zako mm -hmm. chifukwatu ena akakhala kuti adwala kwambiri ena amapanga give up mm. mwina osamayitananso osamayitanisa moyo wake kuti ubwerere mm -hmm. ngati wadwala kwambiri wadwala kwambiri mm. basi mm. apite mm. koma ine ndinabwera chifukwa choti wina wake anakakamiza kuti ndibwerere mm. Eh, komanso ine mumtima mwanga sinnalole nde ine ndemwenso ndimawuza wawo kuti chani zikhala bwino mpaka ndinapezeka ndabwerera amandiyikira nyimbo ine kumazimva kutali ndili wokomoka kumazimva nyimbo kutali za mawu a mulungu ndiye nyimbo zija zimapezeka kuti ndikuzimva i think mulungu analowerera mu zinthu ngati zimenezozo nyimbo ngati achina mtsinje wochiza aja ama- amayimba ine kumandiyimbira ine literally kumandiyimbira nyimbo ija mtsinje wochiza and kuti ndiyimbe it's because iwo amandiyimbira ineyo ana anandiuza nde ndikuona ngati kuti choyambirira atsikana ayang'ane kuti mwamunayo ali ndi yesu nde yesuyo to apezeke kunena kuti anthuwo akudziwadi kuti ali ndi yesu wamoyo pali ena akungopita ku chechi koma alibe yesu so ndingakonde kuti atsikana akhale opemphera mulungu awaonetsere mwamuna amene ali ndi yesu adzakhala wachifundo adzakhala wowakonda adzakhala wosasamala nyengo za mzimayi sure tu so banja likuyenera kukhala lokuti chiyambi chake foundation yes mulungu ineyo mbali ya ineyo ndikhoza kunena choncho Okay. ine chifukwa sindinayang'ane ndalama Eh. eh, that time panali Panalibe. chooneka cha ndalama galimoto analibe Eh. olo pano padakalibe ndalama wena. Eh. nthawi imeneyo zinali wesi ndikuuzani Ah, kumwamba kuli Okay. mulungu Eh, kumwamba kuli Eh, kumwamba kuli mulungu alright abusa ndi mayibusa pamene tikupita kumapeto kwakucheza kwathu Yes. we're going to play a game okay okay it's a compatibility check Okay. Ti- tione kuti anthu nu- 24 years imeneyi Mukudziwana. mukudziwana Mhm. inde mukuyenera kuti mukudziwanadi koma
Koma- tidakaphunzirana Tidakaphunzi- eh, it's a Eh, journey, sure, yeah. yeah, yeah. Eh, yeah, so Eh. it's a compatibility check i will ask a question i will give you two roses ndikuuzani kuti iyi ikuyimira abusa iyi mayibusa ndekuti ngati yankho lili mayibusa mulikweza Okay. ngati yankho lili mayibusa mukwezanso Kwezanso, inayo okay. alright Okay. great All right.
Hello Malawi, ino ndi nthawi ya Valentine. Bulesi inasankha First Capital Bank. Kodi Valentine wanu ali kuti? Mutulutseni timuone.

who is the prayer warrior i know kuti nonse mmapemphera komano pali amene ukamuyang'ana mzako kuti ine ndimapemphera komano uyu nde eh okay that's good that's really good okay who takes forever to cool down after an argument forever well like longer than the Eh. other one okay nice

who is the funny one the comedian of the house majokes osayamba Ayi. akangofika aliyese phwete Ayi. alright nanga amene ana amamasukira kwambiri wina walide akandiuza chimodzi chimodzi Eh. all right um, and finally who handles stress better

aliyense akumpanga acknowledge nzake kuti amapemphera ndithu so it's beautiful and it's amazing we are going to go to our next challenge
hello malawi ino ndi nthawi ya valentine bulesi inasankha first capital bank kodi valentine wanu ali kuti mutuluseni timuone
We're still inside Love Sync and we're doing our last challenge with Abusa komanso Mayibusa, Chris and Thoko Suya. Yeah, pamenepa chomwe chikhale chikuchitika ndi chokuti tikhala tikupanga roll okay. the, the tissue paper mm -hmm. tikamapanga roll tikukoka the tumbler ya madziyo the goal is tione kuti amene angaikoke tambulayo mwachangu kufika uku ndi ndani madzi asatayike madzi asatayike fota akatayika ndoti tishuyo iduka oh.
ikaduka ikakudukirani apa ndiye kuti mwachangu changu muyinyamula mubwezeresanso mmene ilili mukayambiranso uko kaya nzako ali apo you're restarting Okay. again okay nonse ikakudukirani at the same time pakamodzi ndiye kuti we just see kuti amene ali closer to the finish line iyo ndi ndani wawina ndamene Mhm. you ready yeah yes we all are.
right let's do it afuna aone kuti odekha ndi ndani.
yeah apa ikaduka tingotengera amene Ana wina ali poyamba. kweyo
ndiye ndikafika apa ndimwe eh muonetsetse tukaye kuti tamaliza kuti
sindafika eh ayi izo simunafike pa Ayi, 8 ayi mufike pa 8 alright